hello hello ya kuchifukwa cha mavuto amene anthu ambiri akukumana nawo okhudzana ndi whatsapp wawo kuti akumalemba unofficial you need to download an official ngakhale ukugwiritsa ntchito official whatsapp sudabwitse kuti wadownloada ku play store whatsapp wabwinobwino whatsapp messenger wadownloada bwinobwino ku um, uh, wadownloada bwinobwino koma ku website yawo upeza kuti akumalembabe chimodzimodzi vuto silikumakhala kwenikweni ujeni ma Ah, silikumakhala vuto kwenikweni silikumakhala whatsapp yo kuti so u- si official ah, kumakhala kuti ndi ma official whatsapp koma ikumakhala kuti foniyo ayibana mwina pa zifukwa zingapo zimene ah, muma zimadutsidwamo kapena kuti zifukwa zingapo zimene mumapanga sindingathe kufotokoza zifukwa zingapo foti video ndikuti italika kwambiri koma Chimene ndimangofuna ndapanga ma videos amene atakuphunzitseni mmene mungapangire njira ziwiri zokonzera so video ikatalika musaione kutalika ioneleni muyese njira yoyamba ikakanika chu- yoyamba yesani yachiwiri pali ya gbox komanso pali ya apply ku whatsapp then umadika 24 hours palinso njira ina siya omwenso panga apply ku whatsapp whatsapp center ya- yachiwiri so onse imene muone kuti itakuthandizani nde yesani yoyamba ikakanika yesani yachiwiri mpakana muone kuti whatsapp wanu akutsegulirani akakhala kunena kuti sizinathekebe ndilankhuleni mu comment box or namba yanga ndi imene ikudutsa pamwambayo pangani njira zonena kuti ah, ah, ndilanku- ndilankhuleni mu comment box mo ndikupasani njira zina zingapo zimene zitakupangira koma this is i trust this way ikakanika imene ndikuti njira ya email number so njira ya email number Ndichita kufotokozera tsiku lina koma nditalandira compre uh, nditalandira kunena kuti sizinawathandize koma I believe and I hope kunena kuti imene yakuthandiza izikuthandizani chifukwa choti email number ndi njiranso ina yovutirapo komano imagwiranso koma anyway yeah thank you very much I will onera ma video wa uh, then mundiuze feedback thank you chani chani chani chani so choyambirira mavuto ena amakhala kuti ndi cache ya ku whatsapp wanu nde choyamba before you do anything you have to go ku phone kwanu mupite ku ma apps then mupite ku ma apps mupite kumene kuli palembedwa whatsapp ngati apa then mupite ku storage then mupite pa delete, uh, clear the cache and uh, manage the storage mwapanga choncho then ngati imeneyi sinathandize mukayika namba ikupezekabe kuti ikukuwuzani chanchani chanchani musataye mtima ayi musataye mtima yankho lilipo so apa tifuna tiike nambala imene tikufuna kuti tipange tione kuti itionesa bei kationesa tigonja mpaka natifikire kuti tapanga so 06 um, 84 433 33 599 tipange chonchi mpanga chonchi ali pa chonchi tipange chonchi Ah, tipange message tipasoche yalemba chimodzimodzi kuti ikufunika official whatsapp so ikakhala chonchi

um, gbox amene mukuyenera mudownload akuyenera akhale ooneka chonchi pali ma gbox osiyanasiyana Oh, gbox uyu uyu uyu mwamuona mwadownload kale tampangaso open waone mukapanga choncho gbox kuli izizi ndeni mu- ndeni mupita ku play store play store ikukuuza kuti ngati musanapanga singangotsegula chonchi ngati mulibe gmail gmail ikuuza kuti muike gmail kupanga sign in mukapanga sign in china chilichonse then mudownload whatsapp mukaisaso mukapanganso clear the cache clear the data then everything then you, uh, muyese kupanga login zikakanika nde mukuyenera mutipite mukuyenera mupite ku njira iyi this is the last this is the best way zonsezo tidaziyesayesa zimakanika komano iyi imatheka ikakanika iyi foni yanu ndiyoti aibana IMEI number so IMEI namba ndekuti mukuyenera kuti mundilankhule mundipeze tilankhulane mwapaderadera tipange foni so uh, mukuyenera pite to go to official website then mupita kumeneko mukapita kumeneko eh, eh, mm, chi- mupite pa malaini atatupa mupite ku help center mukapita ku help center then mukuyenera mupite ku mupite spali madota atatu mbali inayi mukapita pamenepa mupite pa um, account uh, account account and account ban mupita pamenepa then mupita account ban mupita pamenepa mukapita pamenepa mupanga kuti mm, about about a removal of account band then when you have to go there uh, mukapita pamenepa mm, chimene mukuyenera mupange mupite pa contact us uh, pa, pa, pa ways um, mm, apa contact us pamenepo mukapita pamenepo mupita pa contact us pa simple mukafika apa sipasavuta apa tangoikani namba country code yanu kumene mupezekera muli ku botswana muli ku malawi then mungopanga change apa ndi ku south africa basi tayika country code then ndikuyenera ndiike namba yanga 06 uh, 844

mwayika apanso muyibwereze imeloyo so ine sindilimbana nazo ndingopanga copy basi ah. then paste apa musankha pa foni imene yapanga ndi ya iphone android web and desktop chanchani so iyi ndi ya chani ndi android then mupanga choncho apa mulemba kuti mulemba ndiye kuti njira iyi mukupanga yoyamba ichikakanika eh? ndiye kuti apa mukulemba hi team hi whatsapp team Hi WhatsApp team. Then mupanga mulumpa. Then mulemba kuti I recently. Uh, Recently received a message, a message stating that, stating that I need I need I need the official

account account vision account vision then can you please please help me help me rasta pamene pa ndikuti mwailemba mwaimaliza mukalemba chonchi then mukuyenera mupite pa mm, next bas mukapaka choncho just wait 3 to 5 minutes ah sorry mudikire 24 24 hours muyesenso musadikire pamenepo mukangodikira pamenepopo mukhala kuti zonse zili bwinobwino yatheka whatsapp wanu akangokanika ndilankhuleni mu inbox ndilankhuleni nambala yanganso ikhali kuyenda pamwamba pano ndilankhuleni sizinatheke ndikupatsani njira zina thank you very much so whatsapp wawo ndi uyu so apa mumaika nambala zero yeah, sorry ndoti mumaika country code yanu ndikuti zero yanu zero six six five eight

ikumalemba chonchi Uh, you need the official whatsapp to log in mavuto awa nde achulukira kuteko ngati disaster iyeyi sinakupezeni zili bwino koma ikuthamanga sindifotokoza zambiri mu voice video iyi zimene zikumayambisa zinthu ngati zimenezi koma zochepa chabe nditha kungokuuzani kuti mupewe kusinthasintha mafoni nambala ili kugwira kale mufoni ina komanso uh, mupewe mwina kulankhula zina ndi zina anthu anatha kupangana report koma ja- let's go straight kuti sindifotokoza zambiri zimene zimwe anthu mafuma uti mavuto ngati awa mukakhala ndi vuto ngati ili choyambirira ineyo ndi mukuyenera ndikuti whatsapp uyu mumayenera kuti mumudilite mukamudilita mupite ku play store uh, play store ku play store ko mukadownloadeko gbox gbox wake amaoneka chonchi umumu I think alimo kale amaoneka chonchi mene alili ushu ushu that's a gbox ndiye ku gbox ukuku mutha kudownloadirako mukaka- mukakapita kumene kuja kapena ndikuoneseni mmene mungapangire mupita ku browser kwanu mukalemba gbox chonchi

play store wanu sazapanga sazasegula azafunika kunena kuti mupange login uh, mupange login gmail yanu ndiye muzapanga sign in gmail yanu ine chilichonse since account ilimo kale mukapanga ukuku muzadownload wa, wa, whatsapp wanu mukadownload whatsapp wanu umene kuku kumpanga store amagwira ntchito whatsapp uyo pena sizitheka ndiye chifukwa pena sizikutheka mafoni ena sizikumatheka makamaka kuti foni ndiye masanction adayipasa kale kale kwambiri so let's go ku njira iyi ndiyotheka ku foni ina iliyonse bola ngatiso foniyo asanayibani imene ya namba yake so akayibani imene namba ndikuti ndi the problem so let's go mukuyenera mupite u- go to official um, go to official uh, whatsapp uh, official website ya whatsapp eh? mukapita ukuko then you sa- what you supposed to do you supposed to go up apa pali malaini atatu right mukapita apapa then mupite pa help center mukapita pa help center mukapita pa help center mu, mupite pa uh, mukuyenera mupite pa apaso pamakona atatu pa go there mukapita pamenepa then mupita apa alemba kuti uh, alemba kuti account account and account ban then mupita pamenepa mukapita pamenepo muzapita alemba kuti account ban then uh, pamenepo mukapita pamenepo alembapo zochuluka about remove account kapena kuti about uh, about bans for unofficial whatsapp ndi mu- chimene mungachite uh, mu- you have to go to uh, about removal ban account uh, uh, uh, about removal of account ban then you have to go there mukapita pamenepo wet then you have to go down down down down mukapita down then mupeza pamene pakuti contact us then you have to go there mukapita pamenepopo then muzapitaso apa alemba kuti contact us then go there mukapita pamenepopono then you have to scroll down mupeza apa pano pamene pamakhala process yonse yobwezeretsa namba yanu kaya ujeni yanu so apa mukuyenera mupite apa musankhe country code muli ku malawi muli ku zambia muli ku tanzania muli ku botswana muli ku south africa so ineyo ndili ku south africa so apa ndisakasaka ndiika country code ya south africa ine ndiika country code ya south africa then uku ndiika namba six eight four four three three five nine nine mukapanga pamenepo ndekuti you have to go down apa mukuyenera muike email address yanu email address yanu ndi chani then mulemba pamenepo polese ineyo ndilemba pamenepo

then mupita pamusipa ndi foni yanji iphone chanchani then musankha iyi ndi android then apa mulemba no mulemba kuti my phone number my phone number

mukalemba choncho of course mumangolemba ina umalemba kuti pali english yosiyanasiyana imene mutha kulemba just say hi team hi dear whatsapp or hi team or whatsapp team uh, you understand but throughout what you need number so tilemba motoyomo koma simple mutha kulemba mmene mmene ndalemberamuso basi akumva then apapa mukapanga apapa atwere mukuona mupange next step Mm, eh, mukafika papa eti, uh, then do you any articles help um, Mm. then mukapanga choncho mumakhala kuti mwatumiza ujeni yanu just wait 24 hours or, or 2 hours 3 hours koma just wait 24 hours then come back to, to ku whatsapp yanu so basi zabwinobwino mm, kena kumuona kuti whatsapp wanu amubwezeretsa in- in- mu nthawi ti- mu nthawi ngati imeneyo It's simple like that papapa tipanga tidikira kanthawi kena moti tingamazati ndikubwera ndibwera ndikuonetsa kuti yatheka